mbọsị bụrụ gbo nwaanyị ada ekwu na amụ di e pelu mpe nwaanyị kwuo na amụ di e pelu mpe agbakọọ nya n'oro obodo ajụọ nya kedụ amụ onye ọzọ ọ fụlụ bulu ibu maka na ọ ga-ekwulịlị amụ onye bulu ibu o ji bụrụ na o ji ma na amụ di e pelu mpe m wee na-agwa gị bụ nwoke civilization egbukwana gị nke a ga-agwa gị ngị jee ṅụwa ọgwụ ka i wee mee enlargement na-achọ ka i mee amụ gị ka o buo ibu ka nwaanyị wee likea nya ị nwakwana ya anwa
onye igbo na-anụ onu m gba mbọ fụ na i nenee vidio a till end e nwere ihe ị ga-amụta na vidio a. ife ị na-amalọ nnukwu ife nwere ike ịda na-emebili gị ife ị malọ gbakwa mbọ fụ na ị gbasara dị ozi ụmụnne m ana m ekene unu n'ụbọchị nke tata ọ bụrụ na ị na-anụ ive m na-ekwu ebe ọ bụla ị nọ achọrọ m ka i delu m hi i can hear you comment godu hi i can hear you okwu anyị ji wee bịa tata nụwa bara ezigbo ulu na ndụ onye ọbụla bụ okolobịa maọbụ agbọghọbịa na ndụ mma na mpa ọ bụ na ị na-agadaba ụmụaka gị nso ụmụaka dị under age biko shiftụọ ebe n'akụkụ okwu a bụ okwu okenye na okenye achọrọ m ka i share program a dịka ị na-anụ onu m I want you to share this program i sharego program a have you shared the program I need achọrọ m ka imilikiti mmadụ nụ ive anụnwa anyị chọrọ ikwu today

mmekọ nwoke na nwaanyị ka anyị chọrọ ikwu maka ya taa have you shared the program please share the program share the program e needili m ka multitude gee ntị e needili m ka anyị zọpụta ka anyị dọpụta ụfọdụ ụfọdụ ụmụ okolobịa na ụmụ agbọghọbịa kịta sị na mmekọ nwoke na nwaanyị enwezi ife ọ bụ i je agwa ba okwu va ajụọ gị na gị ejerọ ba akọọ gị ọnụ na i jerọ akwụkwọ maka na ba feelili na ọ n'ụnọ akwụkwọ ka a da-akụzi ive niile gbasara ụwa na onye ọbụla na-ejerọ akwụkwọ enwerọ ive onye afụ ma nwanne m ọma m chọrọ ka m gwa gị na education na edike uche na ba naabọ abụrọ ovu onye na-enwerọ dịka uche onye na-enwerọ dịka uche ọ sị onye ji education niile jee mahadum niile o jechasịa onye iti komkom ka ọ ga-abụ kedu ife dị na mmekọ nwoke na nwaanyị mmekọ nwoke na nwaanyị ebutugo ụfọdụ akalaka then na mmekọ nwoke na nwaanyị ụfọdụ ndị mmadụ alịgogo enu achọrọ m ka m gwa gị na ịda iwu ọbụla dị na mmekọ nwoke na nwaanyị ọ chere gị mgbe ụwa ga-atọba gị ụtọ mala amalụ na omenala Igbo bụ nature when you fail the law of nature a sị na ọ na-abụ ndụ tọba nwata ụtọ iyi o liluru elilu iyi ọ ṅụrụ ọ na-eme ọ na-edeberọ iyi a ga-esenyite ndụ tọba nwa- nwata ụtọ iyi a ṅụrụ aṅụ esenyite iyi a ṅụrụ aṅụ a dala ada iwu a dala ada o senyite Thank you. kedu ihe dị na mmekọ nwoke na nwaanyị a na-ekwu agwara m gị sị gị love making is beyond that momentary pleasure ị na-enweta na ya sweetness ị na-enweta na ya or any other thing ị feelịrị na ọ bụ I want to tell you that love making can tie you and love making can loose you. Ndị na-achụ oke nwaanyị can testify to that. It's a natural thing, but you need to control yourself in some aspect. No matter na ọ na-afịa arụ ọ fịalụ nwoke arụ ịkọntrol onwe ya ife gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị ọ fịakwazịla ụfọdụ ụmụ nwaanyị arụ ịkọntrolu onwe fa ife gbasara mmekọ nwoke na nwaanyị mbọsị bụlụ gboo ọ nwaanyị na-akọntrolu onwe ya maka gịnị na a na-ebe nwaanyị ugwu mana ndị ọcha abịalụ o nwere something ị ga-aghọta about this about this uh, uh, civilization civilization wetara anyị ife ọma mana ife ọjọọ o wetara anyị riri nne kedu ife ọjọọ wetara anyị bụ civilization mgbe civilization na-abịaberọ ọ fịala arụ ịfụ nwaanyị a sị gị na ọ na-achụ nwoke na ife na-achụ ife na-achụ ife bụ nwoke na-achụ nwanyị ọ bụgolo na i nee anya n'ewu ị ga-afụ na oke ewu na-achụ nwunye ewu i nee anya na ụmụ anụmanụ like efi ọ bụ va na-achụ nwunye mana otu a ka ọ dịbụ mbụ before civilization wee bịa na ọ nwoke na-achụ nwaanyị mana tata nwaanyị achụwana nwoke kedu ife kpatalụnụ nwaanyị nọdụzi otu a arụ a na-atọ ya belebelebelebelebelebele ọ nya mere na ụmụ nwaanyị adazi anọdụ be di ọ because of civilization mere na nwaanyị adazi anọdụ be di arụ na-atọzi nwaanyị belebelebelebelebelebele nwaanyị nọdụ ime inwe mmekọ a na-agụ ya mbọsị bụlụ gboo a na-ebe nwaanyị ugwu a na-ebe nwaanyị ugwu e bee nwaanyị ugwu ị ma na ọ bụrọzi anụ arụ ya na ọ nwaanyị chọọ inwe mmekọ nwee ọ bụrọzi anụ arụ ya chọọ nwe mmekọ na ọ nwaanyị chọọ o decide ya na nya achọgo inwe mmekọ o nwee mmekọ ọ bụ na ọ chọrọ ọ ma nwe mmekọ mgbe afụ ka e nwelu self control ebe ụmụ nwaanyị nọ mgbe afụ nwaanyị ada asị gị na ị satisfyrọ ya na nya elubero cloud 9 mgbe civilization na-abịabe nwaanyị enwero ife bụ cloud 9 na nwaanyị na-adị satisfied mgbe ọbụla nwoke kpatụrụ ya aka mana civilization sị anyị rapụ ugwu ugwu ụmụ nwaanyị civilization amụtagolu anyị akwụna mbọsị bụlụ gboo na ndị Igbo ada agba akwụna mgbe a na-ebi nwaanyị ugwu nwaanyị ada agba akwụna akwụna civilization amụtago akwụna mụta ori ọ civilization tata anụnwa mbọsị bụrụ gboo nwaanyị ada ekwu na amụ di e pelu mpe nwaanyị kwuo na amụ di e pelu mpe a kpọkọọ nya n'oru obodo a jụọ nya kedụ amụ onye ọzọ ọ fụlụ bulu ibu maka na ọ ga-ekwulili amụ onye buru ibu o ji bụrụ na o ji ma na amụ di e pelu mpe ọ ga-ekwu amụ onye ọzọ buru ibu mana tata nwaanyị ga-agwa gị na amụ di ya na ọ pere ezigbo mpe na ọ dịrọ elu ya ya na ọ nwere small prick na nya ama manage na nya ma nna onwukwa awụ shit ọ nya bụ ihe nwaanyị ga-agwa gị tata anụnwa civilization wetalụ ya civilization wetalụ ya maka na amụ pelụ mpe si na agbọ o si na agbọ wee pụta ụwa na chukwu ekero onye ọbụla ka nke ọ dịrị ara ọ bụrọ the same length ka ba ncha na-abụ m wee na-agwa gị bụ nwoke civilization egbukwana gị nke a ga-agwa gị ngị jee nwụwa ọgwụ ka i wee wee ee eh, ka i wee mee enlargement ị na-ata onwe gị afụfụ na-achọ ka i mee amụ gị ka o buo ibu ka nwaanyị wee like nya ị nwakwana ya anwa ị nwakwana ya anwa ị nwakwana ya anwa debe onwe gị otu afụ chi gị si wee kee gị debe onwe gị otu afụ chi gị si wee kee gị ijejeje nwụwa ọgwụ ka i mee nya enlarge ị trykwana ya don't try it mmekọ nwoke na nwaanyị mmekọ nwoke na nwaanyị elendago ụzọ ụfọdụ useless achọrọ m ka m mee ka ị malụ nke bụ nwa nke bụ nwoke ka ị malụ amalụ na nwaanyị bụ iyi nwaanyị bụ alụsị nwaanyị nọ ọdụ ka chukwu ma ọ bụrụ na ọ bụrọ chukwu maka na nwaanyị bụ chukwu ị na-afụ anya kedu ife m ji wee sị na nwaanyị bụ chukwu ị na-afụ anya ọ nwaanyị producelụ mmadụ nwaanyị buru mmadụ n'afọ nurture nya nurturesịa nya mụpụta ya nwaanyị bụ chukwu izizi anyị maalụ wee kwuzie nke anyị na-ada afụ anya chukwu anyị na-afụ anya bụ nwaanyị ọ nya mere o ji wee bụrụ n'ala Igbo na e debere ya ka ụmụ nwoke na-agbalị nwaanyị idibo maka na anyị ma the spiritual value of our women that's why we have a maximum respect ebe ba nọ yes mbọsị bụlụ gboo maka na ọ bụrụ na a na-akụzi ife gbasara omenala kịta ụmụ nwaanyị ga na-ekwu na omenala has no value for them na omenala adịrọ respect mana ọ bụ civilization mere respect ewere ebe ụmụ nwaanyị nọ ji wee na ka mgbago ofu jee jụọ your grandmother si kedu ka ụmụada si eme operate mbọsị bulugbo maka na obodo gbasie alụ ọ ya mere o ji wee bụrụ na ebe ụmụ nwoke na-akpa nkata na adịghị ekwe ka nwaanyị nụ ya maka na ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị na ụmụaba ụmụada wee mee mitin mesie mitin wee bata wee gwa ndị obodo kwuo agwa wee gwa ndị obodo sị na ụmụada na-achọ ba obu amapụ ba ụmụada sị ba meeting na anụ nwa unu mere ebe ahụ na-achị mere ụnụ ama mmiri ịma na ama mmezi ya maka gịnị na ada ekwugo ada were the final say in the family no matter how stubborn your father may be ada ya nwaanyị kwuo okwu ọ standịa ọkwa mgbe eziokwu dị mgbe ada na-akwụ n'eziokwu mbọsị bulugbo nwoke ada eduta nwunye ka o tibie ife na itie nwunye gị ife o wee bụrụ na ụmụ nwoke ada ajụ ese nwunye gị wee je kọọlụ ụmụada ụmụada ebulu ọgụ bịa be di ya ụmụada ebulu ọgụ bịa be di ya o nwere nwoke ga-etinye aka maka anyị ada eti nwaanyị ife ejide nke bụ nwoke e mee gị akaba e mee gị akaja nwere ibe ị ga-eme mana civilization wepụrụ the right ụmụ nwaanyị welu na tradition stop dị na-ebuli ụmụ nwanyị na unu bulie tinye n'ụka ụmụada abụgo cwo na C- na cmo bụ ndị ụmụ ụmụ nwoke ụmụnna emebego mitin n'ụlọ ụka civilization na christianity religion renderlụ ụmụ nwanyị they are powerless in tradition number one bụ fa bụ the final say ụmụada ịmakwa ihe bụ na ụmụada anụlụ agba gị o nwere ka okorobịa ga-agbagide a sị ka a gwa ụmụada na ebe gị na-akụ ụmụada ịma na nke ka agaana ụmụ nwaanyị eme gị ịma na ụmụada bụ ka nye gị one instance ọ bụ na omenube na be unu o nwere ka ị ga-esi wee mesibe your mother ike your own mother ị na-efili na o nwere onye ga-agba gị okwu your mother wee mekata wee jee mitin ụmụada wee kọọrọ gị ibe ị na-emebe ụmụada ga-ebugodo ụzọ bịa chie gị warning ibe ị na-eme adaba nwaanyị ị ka kachie ntị wee gba nkịtị mbọsị mama gị ga-ekube ume mbọsị mama gị ga-anwụ a sị na mama gị anwụana ụmụada abịa ọgụ ụmụada ga-ekwo gị unyi n'iru paredi gị n'obodo niile o nwere ife ụmụ nwoke ga-eme onye ọbụla ga-anọdụ calm maka gịnị this is ụmụ nwanyị nwere so much power in tradition ọ ya ka o ji wee bụrụ na nwaanyị ada eje aya nwaanyị ada eje ọgụ